k'o ko n sera ka fura ko fɔ ka taa vingt o tɛ abada ne ka fura si tɛ yen ko n b'a fɔ i ye ko ko tan ni wolonwula ne ka fura si tɛ yen n b'a fɔ i ye ko ko bi naani ɔnhɔn o tigiw bɛ yen nka y'a samakɛ anpulu ka ɲi kɔntɛri ka ɲi fili ka ɲi enɛrizi ma kuran tigɛ n'i y'a bi b'a la sa a b'a la a b'a la o karamɔgɔ hayidara naamu o tɛmɛnen kɔfɛ jate i ye nasi fɔ ka da min kan kosɛbɛ an fana ye nasi minɛ n'o ye jate k'a di mɔgɔw ma kosɛbɛ anw bɛ labɛn min na n'o y'an ka vingt-deux sɛtanburu labɛn jate jamukanu anniversaire kosɛbɛ y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ dix millions dalu jate miliyɔn ko tɛ bi jate

Dix millions dalu dɔ k'i den ka taa a taara i ka dix millions dalu i k'a baara ne min bɛ fɔ a ye n ka so o bɛ so samabɔ o bɛ so sama samakɛ bisimila n'i ma se kɛmɛ ma samakɛ n'i ma se kɛmɛ ma n kalila kuranɛ na n'i ma se kɛmɛ ma ne fɛ yen n'i y'a sɔrɔ bamakɔ bɛɛ ɲininka a tɛ di danfɛn si ma a tɛ di danfɛn si ma teriya t'o la ko wɛrɛ t'o la bi ka wuli ni potopata t'o la ni waa kɛmɛ dafalen t'i bolo abada de a tɛ baara ka d'i ma a tɛ baara ka d'i ma layi de la ka waa kɛmɛ fɔ ye a tɛ baara ka d'i ma samakɛ a ye bi an bɛ k'a ta k'a di waa fila ani kɛmɛ na o ye kanu de ye o ye kanu o ye kanu de ye karamɔgɔw bɛ taa ne fɛ yen i y'a samakɛ bisimila i bɛ yɔrɔ falen de sɔrɔ karamɔgɔ la ne bɛ karamɔgɔw de kalan dalilu la ne bɛ karamɔgɔw de kalan dalu la dalu n m'a fɔ karamɔgɔ bɛɛ dɛ mɛ i y'a samakɛ kabako don kabako don a diyara ye baara o baara bɛ yen i y'a samakɛ baara o baara bɛ samakɛ n'i y'i cɛ siri a fɛ samakɛ maa caman donna dɔnni kɔnɔ bisimila ɔ n'i ko k'i b'o fɔ o y'a dama ko wɛrɛ ye kun o de la don i ka kumaw la dɔ ko falen jiri ani turu jiri k'u tɛ kelen ye abada samakɛ n'i ko ko banikɔ karamɔgɔ yusu hayidara masigi ɲamakɔrɔya bisimila a dɔn bɛ dɛ o mɔden de ne ye sang direct i y'a faamuya ne ye banikɔ ka de ka bɔ masigi sigiyɔrɔ bɛn bɛ yirimajɔ kadɔbugunin de ma bɛɛ ko bamakɔ kɔnɔ yan ko kadɔbugunin hayidara o tuma ye samakɛ ni e nana ka n sigi o tuma ni ne ma se ka n yɛrɛ ɲɛfɔ samakɛ e yɛrɛ kan ka siga ne na o parce que ne bɛna dogo mɔgɔw kɔfɛ samakɛ o tɛ ko sa a filɛ dɛ kadɔbugunin hayidara karamɔgɔ usu hayidara mɔden de don dirɛkiti ka bɔ masigi a diyara n ye o tuma adamaden baara o baara bɛ yen n'a j n'a ma tiɲɛ kan bisimila samakɛ a bɛ ɲɔgɔn nafa tiɲɛ o tuma dɔnni baara n b'a fɛ ka min f'i ye nin yɔrɔ in na ne m'a ta ten ayiwa ne m'a ta ten dɛ n y'a kalan n mɔkɛ de fɛ karamɔgɔ usu hayidara quatre-vingt-un ale de fatura en quatre-vingt-quatre k'a minɛ quatre-vingt-quatre la yaa samakɛ ne ye jamana tan ani wolo wolonwula de yaala o ka kɔrɔ maa caman si ye n tɛ cɛkɔrɔba ye san ka samakɛ n ye tile fila jinin min dɛ a diyara n ye karamɔgɔba an bɛ segin ka na halisa ka to kumaso kɔnɔ jate I bɔra k'a fɔ surɔ ko i bɛ maaw ta tan tan wulada in na jate maaw gurupu tan tan tan tan tan ni wari biye min b'u bolo kosɛbɛ i bɛna dugawu don nafolo in na jate k'a to u yɛrɛ bolo kosɛbɛ u ka nafolo k'u ɲɛ ɲɛ to a la jate u kan'a dun dɛ kosɛbɛ o ye sobasi de ye kosɛbɛ i m'a fɔ ten n y'a fɔ ten samakɛ bisimila ala tɔgɔ k'a minɛ bisimilahi arahamani arahimi la ka taa bila kuranna alifu lamu mimu la samakɛ kuranna banna kuranna yɛrɛ ye sola kɛmɛ ani sola tan ani sola naani hijibu bi wɔɔrɔ de don samakɛ bisimila yaasi yɛrɛ kelen kɔnɔ yaasi yɛrɛ kelen haya bi seeki ani haya saba a bɛ baara bi seeki ni baara saba de kɛ dugukolo kan yaasi an bɛ se k'a minɛ sisan yaa samakɛ ka se su mili ma n bɛ don ni yaasi ye yaa samakɛ n tɛ fila fɔ f'i ye wo misala i bɛ se ka fɛn fila duman d'a ma yaasi bɛ se ka min alihamdulilahi yaa samakɛ bisimila n'i ye karamɔgɔ ye o bɛ yen n'i kalannen don n'i sera yaa samakɛ ma ni i tɛ se k'a sɔrɔ teliman na n'i nana a b'a yɔrɔ bɔ mansin kɔnɔ k'a d'i ma yaa samakɛ a bɛ yaasi kɔnɔ de ko ila arahamatani minna wa mataa ila hini ila rahamatan minna wa mataa ila hini ni dugu jɛra samakɛ muso de b'i bolo bisimila i nɔgɔma don wo i nɔgɔlen tɛ wo ni dugu jɛra dɔrɔn i bɛ kɔlɔsi ta a m'a sɔrɔ i ɲɛsin bɛ fan o fan i b'a fɔ ila rahamatani minna wa mataa ila hini i b'a wurudi siɲɛ kɛmɛ samakɛ o don nasɔn o bɛ bɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw tulo b'a la sa o bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ y'a samakɛ o bɛ na d'i ma yaasi kɔnɔ o tɛ kelen ye n y'a fɔ i ye ko mubinu wolonwula bɛ yaasi kɔnɔ alahu saba bɛ yaasi kɔnɔ arahama naani bɛ yaasi kɔnɔ samakɛ ni cɛ ba kelen bɛ muso nɔfɛ i bɛ taa fu ye de ni muso ye ne b'a furu a bɛ to tobi ne ba ka ga ala tɔgɔ min b'a kɛ tarafata haini kɔnɔ o ye yaasi de kɔnsimuso ko kɔnsimuso a bɛ yasi kɔnɔ de aliyawma nakitimu ala afuwayihi wa tukalimuna ayidihi a bɛ taa da yubusiruna de la a tɛ baara ni ba tɛ a tɛ ni ba tɛ ba sɔn a bɛ baara n'o de sama kɛ bɛ baara ni ba bilenma de ba bilenma sɔn n'a tigi ye ba san ka n'a d'i ma i b'a wuli de aliyawma nakitimu ala afuwayihi wa tukalimuna ayidihi a bɛ taa da yubusiruna de la i bɛ surun na i b'a don ɲɔgɔn kɔnɔ y'a sama kɛ k'a baara kɛ k'a d'a ma ka sɛbɛn ta k'a d'a ma taa siri i ka sibon da la ma baada saratoli magiribi ni tile bira i bɛ nin haya in wurudi siɲɛ bi wolonwula siɲɛ bi wolonwula ka se tile bi wolonwula o muso kelen n'i m'o sɔrɔ o i ko wɛrɛ i bolo n'a ye bi don a ka ba sogo di ma dɔ bɛ an bolokɔrɔ hali sisan an karamɔgɔ i bɔra k'i da don ala kanu fɛn min na bi jate kira kanu fɛn min na bi jate k'a ta ka na n'a ye arajo sigida kun kan jate fɛn min waa kɛmɛ kosɛbɛ o de bɛ kɛ k'a kunmabɔ n'i ma da la karamɔgɔ hayidara bɛ yen i bɛ se ka wuli k'a san kosɛbɛ nka bi i jɛnn'a sɔrɔ kɔ kosɛbɛ ka jɛn a fɛn bɛɛ kɔ kosɛbɛ k'i yɛrɛ ta ka di setigi ala ma jate ka di ala n'a ka kira ma jate kisi nɛmaba ye kosɛbɛ ka hinɛ dɛsɛbatɔw la bi o kɛra ka hinɛ muso cɛsabatɔw la bi o kɛra ka hinɛ den falatɔw la bi minnu fa tɛ u ba tɛ walayi k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi fɛn dɔ sera bɛɛ k'i ŋaniya jira o de kama i y'o ŋaniya jira min kɛ bi kosɛbɛ anw bɛ dugawu don i ye ala k'a bila i ka mijana min Hayidara nasi min filɛ nin ye a b'an bolo bi kosɛbɛ ni mɔgɔw y'a sɔrɔ nasi kuma ka ca kosɛbɛ dɔw bɛ ɲininkali kɛ yala n'an y'a ko ɲɛgɛn na o t'a tiɲɛ jate dɔw bɛ ɲininkali kɛ yala an k'a ko sanfɛ dɔw bɛ ɲininkali kɛ an k'a ko kɛnɛ ma ɔ mɛ maa tɛ bɔ dunun fɔyɔrɔ la ka taa i kɔnɔ kɔnɔ a bɛda karamɔgɔ da i bi yan hali i bɛ se ka mun f'an ye nasi in kan alibi alihamudulila nasi in tɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ k'a fɔ i b'a ko sanfɛ n'i y'a yɔrɔ o yɔrɔ sɔrɔ n'a ma kɛ ɲɛgɛn kɔnɔna ye samakɛ a bɛ ko yɔrɔ bɛɛ la i y'a faamuya ala tɔgɔ de don

samakɛ ni dannaya banna dugukolo kan n y'o de f' i ye san ko ala b'a ka dugukolo min kɛ ko dɛ dannaya mana ban adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ i y'a sama mun de bɛna ko tigɛna de bɛ samakɛ nasi in ale tɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ n'o tɛ ni sanfɛla bɛ maa min bolo a saba kan dugumala b'i bolo a saba kan yɔrɔ o yɔrɔ ni ɲɛgɛn kɔnɔna tɛ a bɛ ko yɔrɔ bɛɛ la ni maa min fana ye kungo kɔnɔna sɔrɔ a bɛ ko yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la nka nasi min b'a kɛrɛfɛ n'i y'ale ta a fila de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ siritigɛla in ka siri tigɛ k'a bila maɲaki ka sɔrɔ ka i kɛ dix millions in kan ko ko ko ko wolonwula wala ko ko tan ni wolonwula ko kelen pewu ko kelen pewu kɔnte ka o de ko ko ko kelen pewu de don ko ko fila tɛ sa ko ko kelen pe samakɛ anpulu tɛ pi ko fila ye koyi kuran anpulu anpulu ka ɲi filiw ka ɲi énergie bɛ k'a saba kan i y'a pi dɔrɔn ko kɔri ko kelen de don ale tɛ pi ko fila kɛ wa samakɛ o dalu dɔ de ye nin ye o dalu dɔ de ye nin n'i y'a kɔri dɔrɔn a b'a la samakɛ fɛn bɛɛ ye kanu de ye cɛ samakɛ nana ka n'a ye ka n'a di kanubaw ma ala kama kira kama u ka bɔ ko dɔw kalama sa u ka bɔ ko dɔw kalama n'i ye nin yɔrɔ in fɔ dɔw bɛ se k'i sigilen to ten ko maa min tɛ waa kelen sɔrɔ tile kɔnɔ ke ali n'o ye nin ta ko dix millions kalo kɔnɔ k'o b'o sɔrɔ cogo di samakɛ bisimila ee anw ka faamuya ye faamuya kabakomaw ye nka adamaden ni i kumana hakili bɛ dayɛlɛ ni i kuma de ye samakɛ ala taala ye garijɛgɛ dilan ka garijɛgɛ kɛ kɛmɛ de ye kɛmɛ maaninfin garijɛgɛ ala ala tala yɛrɛ ka garijɛgɛ a ye garijɛgɛ dilan k'a kɛ garijɛgɛ kɛmɛ k'a kɛ kɛmɛ kɛmɛ dilan ka bila ahɔ a ye kelen t'a la k'o di danfɛn bɛɛ lajɛlen ma kafiri ni silamɛ bɛɛ de bɛ hinɛ de sɔrɔ ni o kelen in de ye tɔ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn a taara o to larusi kininyanfan de fɛ karamɔgɔ ayidara don yirimajɔ kadɔbugu ni sirifikɛ lara ko tɛ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn o tɛ bɛ don larusi kinin fan de fɛ a ko ni maa min ye ale ala dɔn ala ye k'ale ala dɔn k'ale ko daminɛ k'ale bɛna ko laban inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ala taala min y'a daminɛ a bɛ tila ka t'a laban o ala in bolo ko n'i y'ale ala dɔn k'a tɔgɔ dɔn k'a weele dugu tɔgɔ la k'ale bɛ dɔ bɔ o la ko k'o d'i ma o tuma e tɛ baara la n'i ye sababu lamaga o y'a samakɛ o tuma sababu lamaga kun tɛ ayiwa a ka se ka ko dɔ sama ka na wa ni dibi bɛ so kɔnɔ y'a samakɛ n'i ye kuran anpulu bi ko dibi bɛ taa ka bɔ yen i bɛ baara la o i tɛ baara la o i bɛ fanga baara la o i bɛ bitigi feere la i ye sofɛri de ye o i ye gsi bɔte de ye o i mekanisiyɛn de ye o kabako don na na dɔ ta na dɔ ta bi sababu ala yɛrɛ ko ten ko bi sababu foyi sababuntan tɛ foyi sababuntan tɛ balimakɛ balimamuso foyi sababuntan tɛ dugukolo yɛrɛ de sigi bɛ sababu de kan dugukolo sigi jɛgɛba kelen i y'a faamuya u b'a f'a ma ko nun walikalami wama yasituruna sa kɔnɔ y' sama a bɛ ɲɛnakili bɔ ko kolo de kɛ a ayi karamɔgɔ tulo b'a la lahara ko tɛ samakɛ anw bɛ min fɔ e kabako don sa Karamɔgɔ jara naamu karamɔgɔ zu bɛ da la an k'o bisimila sa la an ka segin n' maso kɔnɔ teliyara ka na an karamɔgɔ belebele in sɔrɔ an bolo ka d' a kan di miliyɔn dalilu k'a ta k'a di malidenw ma bi maa minnu bɛ bamakɔ yan minnu sen sera k'u se yan olu ka se k'a sɔrɔ minnu mana a f ɲɛfun ɲɛna k'a fɔ u k'u sen fa teliyara yanni nin di miliyɔn dalilu in a ka taa k'u to yen parce que san kɔnɔ a ka ca la fɛ an tɛna bɔ ko fila kɛ dɛ u garijɛgɛ tun ye nin ye ɲin ni ala sɔnna an karamɔgɔ b'an bolo a bɛ n'i da don a la tuguni k'a walawala di miliyɔn dalilu nasi ninnu bɛ cogoya min na n'i y'a sɔrɔ i kan k'a kɛ cogo min na a b'a bɛɛ lajɛlen walawala n'a fɔ a y'a kanu cogoya min na an karamɔgɔ bisimila alihamudulilayi di miliyɔn dalilu nin ayidara y'a labɛn ka na Ka n'a di kanubaw ma i y'a samakɛ n'i y'a nasi lasɔrɔ nasi ye fila de ye nasi fɔlɔ in o ye siritigɛla de ye ka siri ta k'a bɔ i la fɔlɔ o tuma i b'o de ko n'i ye cɛ ye koko saba n'i ye muso ye koko naani di miliyɔn dalilu ni kabi ala k'i da i ma deli ka miliyɔn tan sɔrɔ mɛ k'a fɔ k' a baara bɛ i y'a sɔrɔ ko tile kelen tile fila tile saba wali kalo kelen san kɔnɔ de i b'aale de sɔrɔ a ko fɛ n'i ye siritigɛlan in ko ko ko saba cɛ muso ko ko naani baara fɛn min bɛ yen n'o ye di miliyɔn dalilu in ye o tuma i bɛ sɔrɔ ka o ko ko ko kelen pewu maa tɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ a ba i y'a ko i ka etazi sanfɛ i y'a ko i ka bugunin kɔnɔ i y'a ko kungo kɔnɔ a bɛɛ ka kan fa la a bɛɛ ka kan mɛ a sariti ye a tɛ ko ɲɛgɛn kɔni kɔnɔ bisimila a baara cogo kɔni y'o ye karamɔgɔ n'i ye nin yɔrɔ in fɔ an ye a bɛ an lafiya kosɛbɛ kosɛbɛ Nka yɔrɔnin dɔ bɛ yen an b' o ɲininkali kɛ kosɛbɛ fana ka ɲi o walawalali ka se ka di jate an balakaw tɛ seli waati bɛɛ awɔ n'o o lujura bɛ maa min na o waati bɛ maa min bolo awa yali o b'a to yen fo a ka tila pewu wa alihamdulilayi i b'a dɔn o waati n'o bɛ an balakaw la ɔ n'i b'a fɛ fura in ka fanga sɔrɔ i b'a to o waati ka tɛmɛ samakɛ n'o bɛ muso la i b'a dɔn a bɛ fura ko koyi nka a bɛ fura de fanga de dɔgɔya a ka kan ka fanga min sɔrɔ a bɛ fura de fanga dɔgɔya n'o tɛ k'a fɔ ko a fura tɛ ɲɛ wa a bɛ ɲɛ koyi nka a ka kan ka fɔrɔsi min sɔrɔ dɔ de b'a jɛ dɔɔnin o de kama n'u y'o baara ninnu daminɛ o tuma caman b'a to a ka fura sɛbɛn fɛn o fɛn o b'o bila kɛrɛfɛ fɔlɔ walasa o waati ka tɛmɛ o tuma n'o tɛmɛna a bɛ sɔrɔ k'a saba kan ni maa min fana y'a ta n'a y'a sɔrɔ e b'o baaraw la o tuma i bɛ a to o ka ban fɔlɔ n'o banna i b'i ko k'i saniya k'i jɛya kosɛbɛ o tuma i bɛ sɔrɔ ka in ko n'i ye siritigɛlan in ko ko ko naani nafolo baara in n'o ye di miliyɔn ye i bɛ sɔrɔ k'o da i farikolo kan ko ko kelen pewu kalo kelen m'o fɔ maa ye tile saba m'o fɔ maa ye nka san kɔnɔ ko bɛna tɛmɛ cogo min na i bolo wari ko bɛna tɛmɛ cogo min na lahara ko tɛ y'o de fɔ ko kɔngɔ tɛ ne na minnɔgɔ tɛ ne na n nana de ala de kama i y'a faamu tuma min na ni ala taala ye sankolo da ka dugumakolo da samakɛ o y'a sɔrɔ foyi tɛ mɛnɛmɛnɛ tɛ yen wɔkulɔ tɛ yen jinɛ tɛ yen adamaden tɛ yen foyi tɛ yen mɛ a nana baara bɛɛ lajɛlen kɛ maa min kama o ye muhamadu arasululayi de ye o tuma na fɛ o tɔgɔ min bɛ yen n'o bɛ dalayilu kɔnɔ karamɔgɔ n bɛ tɔgɔ de fɔ fatihu mifitahu mifitahu arahamati samakɛ n'i ye miyatani dayɛlɛ a bɛ yen a bɛ miyatani kɔnɔ

karamɔgɔ i ka se ka waa wɔɔrɔ wɔɔrɔ bɔ i ka so dalayilu kɔnɔ u b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ wari bɔ ni dalayilu ye mɔgɔw bɛ wari bɔ ni dalayilu ye a yɔrɔ de ye nin zukuwati de bɛ wari bɔ dɔw b'a bɔ kɛmɛ wɔɔrɔ dɔw b'a bɔ waa wɔɔrɔ dɔw bɛ se k'a bɔ hali waa bi wɔɔrɔ don o don Zukuwati zuhurumati zumakanati zuizi zufadili abubakari sidiki umaru ali usumani muhamadu muhamadu yɛrɛ tɔgɔ de ye ko fadili samakɛ n'i bɛ nin dɔn bisimila misi worokolo sɛmɛ i b'o de ɲini ka ba cɛcɛ ɲini n'i y'a gosi a kan dɛ don o don kɛmɛ wɔɔrɔ i b'o bɔ

Karamɔgɔ daw bɛ da la daw nimɔrɔ di an b'a fo k'a bisimila ala damadama ye ɲininkali k'a na k'a fɔ ko yali ko ni gɛlɛya donna furukɛ ni furumuso cɛ k'a bɛ se ka segin ka na wa alihamudulilayi yaya samakɛ yan arabuw b'a fɔ ko tawaha wakaraha bi mi wali dunya inaka ala kuli seyin kadiru Yaya samakɛ k'a karaba n y'o de f'i ye an tun bɛ yaasi kɔnɔ samakɛ ka muso bolilen yen i t'a yɔrɔ dɔn a taara fan kelen min na a ye a fɔ ko i ka don mori bɛɛ kan dɔw yɛrɛ bɛ kuma caman fɔ a yɔrɔ in na kosɛbɛ ɔ sama a ko ka ca dɛ i y'a faamuya k'a karaba ka na yaya samakɛ yaasi de b'a kɛ yasi de b'a kɛ yaya samakɛ n y'a f'i ye sisan ko yasi ye haya biseegin ani haya saba tinbo kulu b'a la nun kulu b'a la samakɛ yasi ye kuranɛ dusukun de ye yaya samakɛ yasi ka jinɛ ta k'a yɛrɛ kɛ k'a a bila silama sira fɛ k'a kɛ setu sef ye pewu yasi de b'a kɛ o b'a f'i ye ko kuluhiya ilehiya anahu sama nafaru minali jini ko kuluhiya bɛ jinɛ gɛn mɛ a bɛ taa dan satata min na u b'o sɛbɛn siɲɛ naani k'a sɛbɛn di muso ma a b'a bila a kun na yaya samakɛ n ko badara ali jiginra ni yasi ye jinɛ kafiri nɔfɛ o waati y'a sɔrɔ samawurusi a tun ma tubi fɔlɔ mɛ a y'a si kɛ k'a tan k'a yɛrɛ k'a kɛ se tu sif ye k'a maaya ban a ye sujudu bin badara ali ye kɔlɔn kɔnɔ ka sɔrɔ k'a taa tɛgɛ ma ka taa di muhamadu rasululayi ma a donna diinɛ na samakɛ dɔnni bɛ yen koyi kabi kunun dɔnni bɛ yen fo bi dɔnni bɛ yen samakɛ ni ala ka dɔnniya ɲuman banna dugukolo kan don o don walahi ala b'a ka dugukolo meleke komi dɛbɛn jo bɔra k'o de f'i ye sisan fɛn wo fɛn ya samakɛ a tiɲɛ bɛ yen a nkalon bɛ yen n'o tɛ kuranɛ kɔni kunun kuranɛ don bi kuranɛ don a dira muhamadu rasululayi de ma k'a kɛ k'a yɛrɛ nafa k'a kɛ ka ayiwa mɔgɔ wɛrɛw k'a kɛ k'u yɛrɛ nafa kuranɛ de dira muhamadu ma ko muhamadu mantɔn i n'i mantɔn i n'i mantɔn fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ karamɔgɔ n'i y'a kalan ka dan danyɔrɔ min na i bɛ dan yen de n'o tɛ samakɛ walahi fɛn bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ i bɛ fɛn o fɛn ɲini ya samakɛ n a bɛ kun faya kun seegin de bɛ kuranɛ kɔnɔ kun faya kun sisan sisan sisan a bɛ kɛ i y'a faamuya n y'o de f'i ye ko mubini wolonwula bɛ yasi kɔnɔ arahama naani bɛ yasi kɔnɔ alahu saba bɛ yasi kɔnɔ ka muso karaba ka na aliyawuma nakitimu ala afuwahihim wa tukalimuna ayidihim a bɛ taa dan yiriuru sur naani de la ya samakɛ i b'a baara ni ba de ba sɔn samakɛ n'i y'a labɛn i bɛ sɛbɛn in ta k'a di ni cɛ nana ko ka muso karaba i y'a dɔn muso bɛ cɛ janfa cɛ fana bɛ yen o fana bɛ muso fana janfa dɛ cɛ dɔw bɛ yen o bɛ muso janfa dɛ n'u kumana i tɛ wo si ye a ka kuma na a nɛn ka di komi sirife i y'a faamuya o kuma ka se ko o cɛ mɔdi fana k'a karaba ka n'a d'i ma samakɛ yasi b'a kɛ dɛ yasi b'a kɛ yasi ya samakɛ yasi b'a kɛ k'a karaba ka n'a d'i ma yasi b'a kɛ n'a bɛ maa min kan i ye kɔrɔn boli ka tilebin boli ka ban boli na se ya samakɛ ma i k'i tɔgɔ sɛbɛn Lahara ko tɛ ayidara bɛ yirimajɔ kadɔbugunin na samakɛ n'a nana ka na si ma a mana falen min na a tɛ kɛ baasi ye k'a na bɛ dɛsɛ dɛ a diyara n ye donbeya an bolo bisimila alihamdulilayi ya samakɛ an y'a fɔ cogo min na o cogo kelen de don baara bɛɛ ye kanu de ye i y'a faamu dɔnnibaw n'a ye ɲɔgɔn minɛ dɔ tɛ dɔ dɔn dɔ bɛ o dɔn aw ka arajo in yɛrɛ sigira o de kan bisimila ya samakɛ arajo in bɛ ka baara min kɛ mali in kɔnɔ bi samakɛ n t'a fɔ arajo tɛ aw ka arajo in kan nka ya samakɛ aw ka arajo in bɛ yen bisimila kɔnɔdimi bɛ maa min na a fura de bɛ fɔ yan kunkolodimi bɛ maa min na a fura de bɛ fɔ yan samakɛ walahi n kalila ala la mɔgɔw bɛ dalilu di yan aw ka arajo in na yan bisimila samakɛ i kelen a kelen ne yɛrɛ b'o siri yan walahi i kelen a kelen i bɛ maa nɔfɛ dɛ n ma fɔ a t'a d'i ma n ma fɔ a t'a di i bɛ maa nɔfɛ nka u b'a di walahi ala yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ɲɛda kama o tuma baara min y'o cogo ye u b'a k'u dayɔrɔw de kama u b'a kɛ kelenya ani kanu parce que fɛn bɛɛ ye kanu de ye cɛ adamaden n'a y'i kanu i y'a samakɛ a b'a denmuso d'i ma a b'a ka bolifɛn mobili d'i ma a bɛ dugukolo d'i ma a bɛ nafolomugu d'i ma a bɛ fɛn bɛɛ d'i ma fɛn bɛɛ ye kanu de ye diɲɛ dara mamadu yɛrɛ kanu kama a kɛra ten diɲɛ dara mamadu kanu kama a kɛra o tuma nana ni 10 millions dalilu in ye ka n'a di bi samakɛ a k'a di kanubaw ma bisimila mɔgɔw ka se ka hinɛ dɔw sɔrɔ n'o ye garijɛgɛ ye parce que ni garijɛgɛ t'i bolo cɛ yɔliyɔli tɛ ban kinikini tɛ ban hami tɛ ban jɔrɔ tɛ ban un un un nka ni poche kɔnɔna ka girin aa Samakɛ i bɛ Ala bato a bato cogo la hakili sigilen i yaharalen karamɔgɔ Hayidara naamu dutigi yɛrɛ b'a kaman kɔrɔta a ka du kɔnɔ ni poche ka girin o awɔ ɔ nka ni pɔsi man girin dutigi bɛ kɛ ko sɛden a bɛ kɛ ten dɛ sɛden mana bin tulu la ee o bɛ sa o bɛ o bɛ yen i ka kuma minɛ abada de muso t' la u ko mun de don kuma bɛ t' la aw hali ni ko i bɛ kuma yɛrɛ den fɛ ni ma kun a bɛ sɔrɔ a ko mun de don parce que fɛn tɛ bɔ a kun fɛn tɛ bɔ a kun dɛ Karamɔgɔ Hayidara i ye nin ŋaniya min ta bi jaati 10 millions ŋaniya min ta k'a kɛ Malidenw ye jaati an y'a ɲini Ala fɛ Ala k'a to anw kɔnɔ alihamidulilahi kɔfɛmɔgɔw ta uun san kɔnɔ dalilu in ye baarako kelen de ye unhun a bɛ baara san kɔnɔ siɲɛ kelen pewu unhun ɔ kɔfɛmɔgɔw n y'a dɔn n y'o f'i ye n ko ne ka furaw n'u bɛ taa uun o bɛ bila baabu yara ka immeuble la ɔ i y'a samakɛ yɛrɛ bi yan ɔ kɔfɛ maa minnu bɛ faransi ameriki danimariki niyɔriki ko to ko kodiwari u ka daniyɛli kulubali ɲini dɔrɔn k'u ka daniyɛli kulubali ɲini n'u ye daniyɛli kulubali kɔni lasɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'i b'a fɛ i ta ka dilan gurupu gurupu samakɛ u bɛ fana u bɛ dɔ lasɔrɔ u b'a sɔrɔ an balimaw don an teriw don u b'an wele yɔrɔ caman na walahi u b'an lamɛn an ma ɲinɛ u kɔ dɛ u bɛ lamɛnni kɛ waati bɛɛ u bɛ lamɛnni kɛ waati bɛɛ walahi samakɛ tunkan man nɔgɔn dɛ un un un un un samakɛ ne bɛ tunkan dɔn dɛ i b'a dɔn walahi samakɛ ne bɛ tunkan dɔn tun- tunkan man nɔgɔn dɛ yɔliyɔli bɛ yen ginigini bɛ yen hami bɛ tunkan na dɛ a bɛ yen samakɛ fa tɛ yen ba tɛ yen kɔrɔ tɛ teri tɛ e bɛ mɔgɔ minnu cɛ rɔ o t'i fa dɔn o t'i ba dɔn hinɛ bɛ na wa hinɛ tɛ na o ɔ tuma fɛn minnu bɛ yen n'o ka se ka nafolo suuru ka panra- panra- panra- panra- panra o tuma a fɔ k'an kɔni ye nin ye ni minnu hita jiri don ka se ka dix millions sɔrɔ parce que samakɛ n'i y'ale baara i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ mali kɔnɔ yan n'i bɛ mali kɔnɔ yan anw ka wari ye sefa ye o ye dix millions ye n'i bɛ diɲɛ jamana wɛrɛ kan n'i y'a baara laginɛ fana dix millions kelen o de don i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i kɔni y'ale baarafɛn in sɔrɔ i b'o dix millions kɔni sɔrɔ a b'o cogo de la alihamdulilayi anniversaire min fana n'o fɔ vingt-deux septembre samakɛ o tuma o e yɛrɛ ka don de yan

dɔnni b'a la k'i ka yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ samakɛ ale bɛ siran dɔnni ye parce que dɔnni ɲuman kɛyɔrɔ a b'o dɔn dɔnni juguman kɛyɔrɔ a b'o dɔn o tuma ale bɛ siran aw b'o mɔgɔw de la n'o tɛ e ni jɔnkolonin n y'a dɔn surɔ ne bɔra ka kɔrɔfɔ dɔ fɔ n ko heyi ko ko bɛ yen dɛ denmisɛnw ɲuman ko bɛ yen dɛ samakɛ kɔrɔfɔ in ko b'a kɔnɔ dɛ ni min da kala ma a fɔ k'a ye panpra pan ayiwa nfasɛri samakɛ bisimila ɛɛ n bɛ to ka musow ka furubaliya zabanbulu kuru kelennin ya ne b'a di mɔgɔw ma waa kelen kelen waa kelen kelen n sigi yɔrɔ la yirimajɔ kadɔbugunin na yen samakɛ i ye denmuso wolonwula de b'i bolo so kɔnɔ i ye ko bɛɛ kɛ kɛ min mana taa ni woro ye kalo kelen kalo fila a bɛ sin ka wele kɛ jeliba t'a fɔ ne taama ma bɔ denmuso wolonwula du kɔnɔ denmuso duuru so kɔnɔ hali maa tɛ dɔw kun fɛ ɲininkali kɛ samakɛ n b'a dilan n ka so waa kelen kelen nka u kana kariti ta maa hakɛ o maa hakɛ mana kariti ta samakɛ n y'a nasi n bɛna nasiba de labɛn k'a bila ka na d'i ma u kana kariti ta Anniversaire don vingt-deux septembre don samakɛ fɛn fɛn n'a ye karata da y'a d'i ma n'i y'a di min ma dɔrɔmɛ duuru ayiwa voilà a banna n'i y'a di min ma dɔrɔmɛ tan ne jɔyɔrɔ kɛ ni o ye nka ne fɛ yen nɔ waa kelen kelen don dɛ zabanbulu kuru kelen i y'i denmuso mɔgɔw bɛ bɔ a kɔ bɛna layiduw ta ko furusiri layiduw bɛɛ ta k'o bɛ kɛ a si tɛ ɲɛnabɔ i bɛ furu de ɲini maa n bɛ se ka bamanankan min fɔ i denmuso mɛnna a tɛ ka furu sɔrɔ musokɔrɔba i y'a faamuya ɔ min tɛ douanier nɔfɛ o ko tɛ dɛ min tɛ depiteba kɔ o ko tɛ dɛ min tɛ animatɛriba nɔfɛ o ko tɛ dɛ banki dirɛkitɛriba i sigilen bɛ k'o kɔnɔ ɔ y'a dɔn dɔw ta ye cɛnin ko san kelen cɛnin san fila cɛnin san saba cɛnin olu sigilen bɛ k'o kɔnɔ n bɛ furu de ɲini maa min bɛ se ka furu o de o de ko zabanbulu kuru kelen nasi bɛ d'i ma i yɛrɛ bɛ zabanbulu ɲini i yɛrɛ ye ko ko kelen su fɛ ni dugu jɛra i tɛ ɲɛna ka maa kɛlɛ a nasi de bɛna labɛn ka d'i ma maa fɛn o fɛn samakɛ n'o nana kari ta vingt-deux septembre don o y'a sama a d'a ma i bɛ furu sɔrɔ i bɛ furu sɔrɔ kalo saba k'i to faa ni fa na mɔgɔw sɔrɔ ye ala tɛ sɔn ka kɛ bilen pewu A nba a ba a ba i y'a samakɛ an bɛ karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo an minyanka lase an b'a fɔ ka zo fo ka kɛnɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo n ka kumaw bɛɛ la u bɛ baara fɛn o fɛn dilan ka na arajo in na yan ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen la ala ko kuranɛ kɔnɔ ko tabaaraka lizi biyadihi alimuluku wahuwa ala kuli sayi kadi samakɛ n bɛ fayida min di kalo mana jɔ N'i y'i ɲɛ kun jan ka kalo lajɛ kalo tile tan ani duuru i bɛ ja dɔ ye kalo kan i bɛ ja dɔ ye kalo kan n'i y'a ye i b'a fɔ i b'a ja kɔni ye kalo kan samakɛ ala tɔgɔ de don samakɛ n kalen kuranɛ na walahi ala tɔgɔ min don n b'a fɔ bi maɲaki samakɛ ya fatahu de sɛbɛnnen de don kalo kan ya fatahu ya fatahu o de sɛbɛn dɔw b'a fɔ i ye ko layi sɛbɛnnen don kalo kan n t'a fɔ ko nkalon nka ya fatahu de sɛbɛnnen de don kalo kan ya fatahu ya samakɛ i b'a wuridi waa kɔnɔntɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn a bɛ daminɛ i b'a daminɛ adadu sokiru de la fitinin fitinin n'i y'a daminɛ fitinin na ya samakɛ i b'a dɔn k'a fɔ tɛgɛrɛ ma fɔ ka masa in sigi ye pewu sama bisimila Anw mɔkɛ ko ma ala tɔgɔ min b'i kɛ ka cɛw da ya dɔn ala tɔgɔ ka ca ajitali fasa ko ahamu sokabutata ka isuw bɛ yen aji halalu samu ka isu sakisaki hafasa ka isuw bɛ yen ya samakɛ nin ye kolojan de ye koyi ya samakɛ hamu ye kolo tan ani kelen de ye hamu ye tan ni kelen de ye hamu waliyuw bɛ hamu yɛlɛmacogo ka ca ya samakɛ bisimila ne ye hamu dɔ kalan misiri kɔrɔ karamɔgɔ fɛ o ni sisan ka jan dɛ i b'a fɔ ya samakɛ i ye hamu ta sa ka ka hala nasiru i ye hamu ta sa ka ka mɔgɔ minnu b'a fɔ i ye hamu sakaku halawu yasu o n'i ye hamu tɔgɔ fɔ dɔrɔn ale bɛ tɛmɛ samakɛ bisimila san kɔnɔ hamu bɛ moriden ba kelen moriden kɛmɛ de faga moriden kɛmɛ dɔw ko ba kelen a b'o de faga mayaki hamu sagaku i m'a ye hamu wuridibaa ka dɔgɔ wa parce que temps de t'ale bolo ala tɔgɔ kɔ kɔ kɔ o ye hamu de ye samakɛ bisimila hamu bɛ moriden dɔw tila sara wolonfila ye so kɔnɔ jinɛw b'i faga ya samakɛ k'i sogo kɛ sara wolonfila ye walahi Ala tɔgɔ min b'a kɛ hamu don, est ce que hamu waliyuw bɛ yen, anhan, hamu yɛrɛ ye kolo 11 ye, kolo 11, kolo 11, misali la, misali la hamu ye kolo 11 ye, bisimila, yɛlɛma yɛlɛma yɛlɛma yɛlɛma yɛlɛma cogo a bɛ tila ka yɛlɛma cogo bɛ taa fo 11 o y'a jumla de ye samakɛ n'aw ma kuma n' anw wulila ka bazomotari de donsomotari de don fo an ka kuma de i y'a faamuya ee hamu ta sa ka ka hala nasiru o ye hamu yɛlɛma de ye mais ajitali fasa ko ahamu sokabutata ka isu moriden caman bɛ u bɛ ajitali fasa ko fɔ u b'a fɔ i ye ko aji aji aji a bɛ bɛn kolo mugan ni kelen ma i b'a fɔ n'i ye kuranɛ sola mugan ni kelen de ta y'a dɔn n'i y'a minɛ bisimila arahamani ka taa bila watiini na o tɛ sola mugan ye wa a bɛ fɔ o de ma ko sola mugan mɛ ale ajitali fasaku ye sola mugan ani kelen de i b'a fɔ ye sola mugan ni kelen de kala ɲɔgɔn fɛ i bɛ mori camanma ye a bɛ na kuma kɛ kariri kun na karila kuma kɛ karif la ka taa sama kolojan de b'a kɛ mɛ ajitali fasaku yɛrɛ de ye kolo bi saba de ye mɛ fa ani den maa caman bɛ den dɔn u tɛ fa dɔn n b'a fɔ i ye bi ajitali fasaku a hami so bɛ taa ka i so a i k'u ka bɔ kalali to a bɛ bɛn kolo bi saba de ma a dɔnbagaw dɔnbagaw tulo b'a la samakɛ bisimila ya fatahu i b'a wurudi waa kɔnɔntɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn tigɛ farama ani namasa samakɛ i k'a kɛ sarakatu ye n'o ma nɔgɔya i fana ma nɔnɔ o kɛ sarakatu ye i y'a ye samakɛ ya fatahu de sɛbɛn bɛ kalo de kan walahi n kalen Ala la fatahu de sɛbɛn bɛ kalo de kan i t'a ta abada samakɛ k'i bɛ to bi ka wuli ni poto pas ta n'i yɛrɛ waasi i la mɔgɔw nɔfɛ abada fatihu yɛrɛ de kɔrɔ de ye ko ka dayɛlɛli kɛ dayɛlɛli yafatahu hu in ye ala de ye n y'a dɔn dɔ y'a fɔ i ye layilahilalaho hu in dɔn man di dɛ Kɔrɔnin Ture ale de tun bɛ su kun ni yahuwa de ye samakɛ ala tɔgɔ yɛrɛ dɔnnii yɛrɛ yɛrɛ de bɛ yen anw ka jamana in kɔnɔ a yɛrɛ yɛrɛ de bɛ yen samakɛ o tuma ni maa min fana bɛ yen n'i bɛ turabu de da jinɛ seki mɔgɔ seki Jitumu Musa Bala sabali ni Bala kunubali nɔnkɔn forokɔrɔ forokɔrɔkajo Baarɔnsa fila ni fafo n'i b'o de dɔn samakɛ turabu ye dɔnni min ye fasi fila de don muru da fila de don a bɛ ɲuman kɛ a bɛ juguman kɛ kafiriw b'a baara silamɛw b'a baara turabu bɛ yan bɛɛ bolo samakɛ anw bɛ turabu baara yan cogo min na n ko Mauritanienw fana bɛ turabu baara Ivoirien b'a baara Burkinakaw b'a baara hali turabu bɛ baara Maroc hali taara Haïti turabu bɛ baara mɛ olu ka saraka caman de ye tama ye jiri dɔw bɛ sɔrɔ anw fɛ yan n y'a dɔn sila dɔn filɛ nin ko k'i ka sila dɔn ɲini yɔrɔ bɛ yen samakɛ a wari ka ca dɛ mɛ a fula anw fɛ yan ten samakɛ n'i ye turabudala ye i bɛ nunkɔrɔ sɛbɛn wala ka kɛ ka wala fa tewu lasi a ye nin yɔrɔ in lamɛn kosɛbɛ i b'a kɛ ka wala fa tewu n'i y'a kɛ ka wala fa tewu yaa samakɛ i bɛn'a ko so kɔnɔ n'i y'a ko mɔgɔw bɛ don ji min na bu bu siraden ka ji i b'a dɔn siraden yɔrɔ dɔ bɛ yen mɔgɔ si tɛ se ka tɛmɛ n'a ma don ji min na samakɛ i b'o ta gujɛ den gujɛ gujɛ den ya ye samakɛla ka ninnu b'o dɔn b' dɔn i b'o de bɔ siraden ka ji ani gujɛden ani nunkɔrɔ kɛlen ka wala fa samakɛ i b'u ba ɲɔgɔn dɔn gujɛden i b'o susu k'o fara siraden ka ji in kan k'o fara nunkɔrɔ nasi in kan samakɛ a ko ko ko wɔɔrɔ samakɛ ɲa mɔgɔ dɔw bɛ da u ka sugo u t'a faamu pewu u mana da u bɛ sugo ka sugo yɛrɛ u tɛ ɲɛ ni kɔ si dɔn a la u tɛ se ka wuli k'a lakali maa si ye u y'i minɛ cogo cogo samakɛ i bɛ dɔnni kɔnɔna na dɔnnibaa yɛrɛ nɔfɛ juguya ka bon dɛ dɔnnibaa nɔfɛ juguya ka di dɛ n'i kɔni kɛra dɔnni baara i kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye samakɛ dɔnnibaa sɛbɛ bɛ jamana in kɔnɔ dɛ u ɲɛ gan bɛ ko bɛ tabadaa kala o tuma n bɛ min fɔ dɔnnibaw ye a ye sufɛ sunɔgɔba in dabila dɔnni ni su tɛ bɛn pewu abada samakɛ dɔnni ni sunɔgɔ tɛ bɛn dɛ fiyewu fiyewu walahi yaa samakɛ gese walima minnu tɛmɛna safo n'a y'i sigi ni kɔlɔsi ye fo salatul khairu minan nawmi a ko ne ma ko ale tɛ se k'a dɔn ko dɔnniba moriden yɛrɛ dɔnniba yɛrɛ ka se ka i sigi karamɔgɔya hamdulilahi e ka laɲini ma sabati e t'a don dɔn ko o tuma k'e bɛ se k'i da ka sunɔgɔ cogo di y'a dɔn kabako don kabako ɛ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ tile magasandaw la maa minnu bɛ yen ni olu ye mekanisiyɛnw ye olu bɛ tile ni u ka kile ye o tuma e ka baara ye dɔnni baara ye i mana kɛ sugu o sugu ye sufɛ sunɔgɔ i b'o nɛmɛ nɛmɛ n'i ko k'i b'a fɛ ka cɛw dan n'i ko k'i b'a fɛ ka kɛ ko dɔ k'i yɛrɛ ye sufɛ sunɔgɔ o nɛmɛ nɛmɛ u k'u hakili to yɔrɔ in na dɛ dɔnni a ko ka ca dɛ maa sigilen tɛ so maa ko gɛlɛntigi dɔw bɛ na olu sirilen bɛ k'u kɛ i b'a fɔ ko woro paɲɛ olu bɛ na e ma ko ka se ka da yɛlɛ u ye e mana i bolo don baara na e yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ o kɔlɔlɔ rɔ kɛ e yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ o kɔlɔlɔ o tuma ne dan bɛ ten k'a kɛ sufɛ sunɔgɔ ye ten aa Sunɔgɔ ka kan ka to denmisɛnninw ani muso ani maa minnu bɛ taa u ka bitigiw da yɛlɛ ani mekanisiyɛnw ma tan kɛ e kɔni bolo bɛ dɔnni baara kɛ yaa samakɛ ka sufɛ sunɔgɔ jɛ i yɛrɛ ye nunkɔrɔ i b'o sɛbɛn ka wala fa tewu siraden ka cɛtigɛ siraden ka ji mɔgɔw bɛ don ji min bu bu ka bɔ ka bɔ gujɛ den i b'o susu k'o kɛ a nasi la yaa samakɛ k'i ko n'a ye ko ko wɔɔrɔ sugo bɛ diɲɛ i ma dɛ A bɛ diɲɛ i ma tew tew tew tew tew nin fana bɛ yen nɔn n'i b'a fɛ ka hinɛ sɔrɔ kalo kɔnɔ kabi kalo mana jɔ dɔrɔn ya fatahu ya fata i b'a wurudi ma fata fata ya fatahu i bɛ ya de fɔ waa kɔnɔntɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn i y'a faamuya i sera k'a bɛɛ kɛ yɔrɔ kelen na o i ma se k'a bɛɛ kɛ yɔrɔ kelen na o kalo kɔni mana jɔ dɔrɔn nin wurudi i k'a dafa a ka dafa dafa cogo la n'a ka di i bɛ kɔnɔntɔn kɛ ka bi kɔnɔntɔn kɛ ka kɛmɛ kɔnɔntɔn kɛ o don o bila o tuma don o don sa i ka to k'a wurudi ya fatahu ya fatahu i bɛ taa se tile kɔnɔntɔn ma tuma min i y'a sama kɛ i tɛna waa kɔnɔntɔn sɔrɔ wa o tuma ni tɛgɛrɛ fɔ n bɛ ka masa in sigi ya fatahu de sɛbɛn bɛ kalo de kan y'a sama kɛ n y'o di dirɛti la bi i y'a sama karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen arajo kanubaa bɛɛ lajɛlen maa o maa n'i bɛ jamana o jamana na n'i kɔnɔgannen bɛ i b'a fɛ dayɛlɛ ka k'i ye y'a saba kɛ a dilen ye nin a diyara an a diyara ye kosɛbɛ sala an badenw an jira ka fɔ dɔɔnin n'a b'i la a tɛ se ka dogo tugun karamɔgɔ Hayidara dɔnni b'a la siga t'a la maaninfin yɛrɛ ka i dɔn k'i dɔnkala lakari o ye karamɔgɔ Hayidara ye n'a ko a bɛ kuma bunadamadenya kan maa min wolola don min na k'a bɛ kuma o don kan ka kuma o yiri kan jamukan in a bɛ yɛlɛma an bolo bi nka an kan t'o ma bi an ye fɛn min ta ni o y'an ka dix mille dalilu ye k'a di karamɔgɔ Hayidara y'o ŋaniya ɲuman min kɛ ka ɲɛsin malidenw ma bi jama min sigilen don da la n'u bɛ ka karamɔgɔ Hayidara kɔnɔ n'u ka waribiyew ye sabu la a bɛna na dugawu min kɛ bi Ala k'a bila ka mɛɛn ja na a mɔgɔninfinya ye waati de ye waati ko de don bɛɛ lajɛlen n'i ka waati don Hayidara i bɛ se ka mun fɔ an ye bi jate kun yɛrɛ tile seegin kan a ka ca tile wolon wolonwula kan jate ka daminɛ kari tɛnɛn ka daminɛ tɛnɛn tarata araba alamisa ɔ n'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka maa min bangena nin don ninnu kɔnɔ ni yiri kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ u la jate ka di u ma alihamdulilayi ɛɛ mɔgɔ min bangela ntɛnɛn min bangera juma an bɛna o baabu de daminɛ karisasa tan ni nka bi kɛrɛnkɛrɛn ma n y'o de fɔ n ko don wolonfila bɛ kalo kɔnɔ arabuw k'o ma ko huzunu donw o ye tɔɔrɔ donw de ye o tuma kalo tile saba kalo tile duuru kalo tile tan ni saba tile tan ni wɔɔrɔ tile mugan ni kelen tile mugan ni naani ani tile mugan ani wɔɔrɔ o ye tɔɔrɔ donw de ye nka tagalen ɲɛ fɛ emisiyɔn bɛna sigi ninnu kan ninnu kan kuru warawa ni ala sɔnna i ya samakɛ farafin kalo tile saba babila ni kabila ye ɲɔgɔn faga diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ jeli ka bɔ a daminɛna musoko de la muso tɛ musoko tɛ ko nɔgɔma ye koyi an kelen tɛ koyi ee a ye dɛ farafin kalo tile saba adamadenw de ye ɲɔgɔn faga tagalen ɲɛ fɛ siw mana to nin cogo in na ka kɛnɛya sabati farikolo la emisiyɔn de bɛna boli nin kan fulaw de y'o kɛ wa a ye kulubalilakaw ni samakɛlakaw de farafin kalo tile saba ya samakɛ babila ni kabila de ye ɲɔgɔn faga hadamadenw de don u ye ɲɔgɔn faga cogo di an bɛn'o ɲɛfɔ akaraja alahu adama fili janati ala taala ye adama de bɔ alijinɛ kɔnɔ farafin kalo tile duuru nabila yusufu ala taala nabila yusufu tun ye kira de ye a sugora ko kalo ni doolo de sujudu de bɛ ale ye o tuma na fɛ nabila yusufu kɔrɔw de wulila yusufu de juguya o tuma na fɛ ka yusufu fili kɔlɔn kɔnɔ o bɛnna farafin kalo tile tan ani saba de ma nabila ayuba ni mɔgɔw bɛ yen nɔ an balima minnu bɛ yen n'olu b'a fɔ ko tawhidi tawhidi ayuba ka bana daminɛna farafin kalo tile tan ani wɔɔrɔ ayuba tun ye maa ɲumanba de ye ala jɔnba kun don u y'a ka nakɔforow tan k'u yɛrɛkɛ k'a ka denw tan k'u yɛrɛkɛ an bɛna don nin baabu in kɔnɔ k'a fɛsɛfɛsɛ n ko ya samakɛ mɔgɔw bɛ taa ni dikita fɔ n'u ye ka taa ni hsirire de ayuba ka bana daminɛna farafin kalo tile tan ni wɔɔrɔ k'a ka nafolo ban pewu ka ntumu don a ɲɛnama na fo ka taa ntumu se a da kɔnɔ nɛ ma isituwari ka jan diɲɛ bɛɛ ka halaki o kɛra farafin kalo tile mugan ani kelen ahadu wa isirin Nabila musa a mat niso yɛrɛ ka jɔ dugukolo kan dɔgɔtɔrɔso ka jɔ dugukolo kan a daminɛna firawuna de la firawuna de tun bɛ turabu de dɔn ala tun y'o k'a ka mujiza de ye ya samakɛ a tuma ni mɔgɔw wulila tbu bɛ taa n ko y'a dɔnbaliya de i bɛ karamɔgɔ min y'a ka so ko min tɛ dɔnni kɛ turabu la ya samakɛ o ka dɔgɔ koyi samakɛ firawuna tun ye turabu dɔnnaba de ye tan kama kɔmi bi an nana ni di mili o dalu ye kuma de bɛ o de kan bi kosɛbɛ bi kuma in de b'o de kan kosɛbɛ ɔ nka wolodonko in i ka jiri kalo kɔnɔ i ka jiri ye tile wolonwula in kɔnɔ o tuma an bɛka ka ɲɔgɔnki ɲɔgɔnki mɔgɔw fana ka se ka nin yɔrɔ in fana faamu i y'a faamu tile mugan ni kelen nabila nuhu ka tufana ji diɲɛ bɛɛ halaki ni ji min ye a ko i farafin kalo tile mugan ani kelen fɛn o fɛnba don nabila nuhu ka kurun kɔnɔ don ala ta y'a bɛɛ lajɛlen halaki nka waliju cɛ tan ni fila tun bɛ yan sama karamɔgɔ bɛ to olu tɔgɔ dɛ olu kɔni ma don a ka kɔnɔ a olu ma don kurun in kɔnɔ pewu N'i y'o waliju cɛ tan ni fila e y'a samakɛ ko ni de f'i ye n' yezfutere walayi n'a wulila karamɔgɔbaw tulo b'a timo ninnu tulo b'a la samakɛ waliju cɛ tan ni fila walayi olu ma don kurun kɔnɔ a don eehadu wa tile mugan ani kelen n diɲɛ bɛɛ halaki i y'a faamuya o tuma firawuna ayiwa nabila musa firawuna yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ a ye ma ni so de jɔ ka sababu kɛ nabila musa de nɔfɛ parce que ye turabu de da diɲɛ segin da o tuma u ko a ma ko den dɔ de bɛna wuli i ka jamana kan o den de bɛna kɛ sababu k'i ka fanga cɛn a y'u ɲininka ko cɛ don a ko muso don ko a ma ko cɛ don ko muso tɛ o de bɛna nabila musa de samakɛ ko bɛ yen koyi o tuma na fɛ a tora sa den wo den bɛ yen n'o wolola n'o kɔni kɛra cɛ ye e ka maaya banna dɔw ko a ye den kɛmɛ kɔnɔntɔn ni den bi wɔɔrɔ de faa musa nɔfɛ musa yɛrɛ ba tɔgɔ de ye ko yuhanidu dɔw ko n'i ye musa ba tɔgɔ dɔn k'i tɛ faantanya kɛ n ko ala tɔgɔ wɛrɛ b'a la koyi balimakɛ a ba tɔgɔ dɔn e tɛ se k'i kɛ fɛn ye dɛ i b'a ɲɛ dɔn o yɔrɔ in ye gundo ye ala tɔgɔ ala dɔw ko n'i y'a ba tɔgɔ dɔn dɔrɔn musa ba tɔgɔ de ko yuhanidu a yɔrɔnin dɔ ala tɔgɔ yɛrɛ de b' ala ala tɔgɔ yɛrɛ de b'i kɛrɛnkɛrɛn ma don dɔ an da bɛ o ma ala o yɔrɔ ma ala tɔgɔ b'a la I y'a faamuya bisimila o tuma firawuna tora ten sa ka to ten a bɛ denw faa a bɛ denw faa a bɛ denw faa ala ka muradu don ala ko kuranɛ kɔnɔ ko fa y'a'a fɔ o kiba mɔgɔ tɛ se k' ala ka muradu kunbɛn dɛ firawuna kɔni a tora musa nɔfɛ sa ka to musa nɔfɛ fɔ ala nana sebaaya di musa ma a kan n tɛ musa ye tile bi naani don kaliwa ko ala ka firawuna d'a ma ala ko n y'a d'i ma o kɔfɛ san bi naani walayi musa ma se ka gɛrɛ firawuna na Ayiwa samakɛ bisimila san bi naani san bi naani san bi naani o y'a sɔrɔ ala ye layidu ta a ye ko n y'a d'i ma musa de ye kaliwa don i bɛ ka bamanankan in faamu wa k'a ye kaliwa de don ko ala ka firawuna d'a ma ale k'a halaki ala ko ko hɔn i ka kaliwa in n y'a dugawu minɛ mɛ san bi naani a ma se ka gɛrɛ firawuna na isituwari kɔmi n bɛ k'a teliya teliya a ɲɛ yɛrɛ ye min ye an bɛna don kɔnɔ karamɔgɔ ye nin yɔrɔ faamu aw ka san an yɛrɛ ka waati kosɛbɛ tan ani wolonwula tɛmɛna ni sanga bi naani ani sanga naani ja waati bɛ ka taa mɔgɔw bɛ kɛnɛ fana mɔgɔw fana bɛ kɛ i b'a dɔn sisan an bɛna min kɛ bisimila n y'o de fɔ n ko ni ala tɔgɔ bɛ karamɔgɔ bolo o b'a fɔ n'i bɛna don ala tɔgɔ kɔnɔ i bɛ asafurula wurudi kɛmɛ saba ani tan ni saba dɔw bɛ sɔli wurudi a mana kɛ sɔli o sɔli ye u b'o wurudi kɛmɛ saba ani tan ni saba ko o tuma ko i bɛna dugawu min kɛ k'o dugawu bɛ minɛ sɔli yɛrɛ min bɛ yen i y'a samakɛ n'i b'o kɛ ni mɛlɛkɛw bɛ larusi dayɛlɛ sɛtadiri i y'a samakɛ difaransi de tɛ k'i ni ala cɛ bilen i y'a dɔn an tɛ so kɔnɔ yan sisan da de yɛlɛla an donna

samakɛ n'i ye nin kɛ o de la ko mɔgɔw kana bi mɔgɔw ka don tan tan tan tan dugawu bɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ kɛmɛ fila de b'i bolo kɛmɛ naani de b'i bolo waa kelen de b'i bolo bɛ dugawu in i b'a kalan siɲɛ wolonwula u bɛ larusi da yɛlɛ i bɛ fɛn fɛn fɔ ala i bɛ dugawu kɛlɛ i bɛ fɛn fɛn fɔ ala i bɛ fɛn fɛn fɔ ala i b'a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a ba pewu n'i tilala i bɛ sɔrɔ k'a kalan siɲɛ u b'a datugu min fɔ bɛɛ ala ye n'i tɛgɛrɛ fɔ k'a sigi u bɛ ni ala ta y'a ka' ye e e ta tɛ Ayiwa a diyara n ye jate an b'i fo jate an kanubaw ni lamɛnbaw jate bɛɛ lajɛlen fo jate karamɔgɔ hayidara naamu bɛɛ n'i seko don i ka diɲɛlatigɛ waatinin kɔnɔ walayi mɔgɔ si tɛ a laban jate waati min kɔni sumanen don k'a di an bɛɛ lajɛlen ma i bɛ se ka maa min nafa o la i b'o nafa walayi i tɛ se ka bɛɛ nafa abada ala min y'an dan ala ye bɛɛ kɛ ale ala sago ye nka maaninfin bɛɛ ma k'a yɛrɛ sago ye a mɛ ala kɔni ye bɛɛ kɛ ale ala sago ye a ka di ala ye cogo min na ala y'a kɛ ten a y'a kɛ sabula e t'a dɔn ala ka masaya bɛ yɔrɔ min na e t'a dɔn ala ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ min na i t'a dɔn ala ka bɔnɛ bɛ yɔrɔ min na ala yɛrɛ tɛ maaninfin dan ka tila k'i bila bɔnɛ ayi a o masa tɛ abada n'a y'i kɛ fantan ye ayi ka e kɛ fantannin kulekule ye kosɛbɛ i b'a sɔrɔ ala ye faama dɔ bɔ i la kosɛbɛ ala bɛ fantan bɔ faama la kosɛbɛ dɔw mɔkɛ ye jamanakuntigiya jamanatigiyaw kɛ ka tɛmɛ kosɛbɛ o kɛra nka Ala tila ka faantan bɔ u la o kɛra dɔw ye faantan ye jaati Ala ye olu den kɛ jamanaɲɛmaaw ye o kɛra n'i y'a ta bi k'i b'a lajɛ an t'a fɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ko le bɛ wa wala ani bɛ de bɔ marilen jaati a fa n'a ba n ko tun bɛ fanikolon de tun bɛ feere i m'a ye sɛnɛgali jamana ɲɛmaa jaati ni kuma diyara n da, unhun, o ba tun bɛ furufuru de feere ani marabatiga, kosɛbɛ, Burukina ta in fana bɛ ten, a bɛ ten, Toma Sankara ba kɔni, i m'a ye, unhun, Ala ye min ka di Ala ye Ala b'a kɛ ten, walahi, anw minnu y'a dɔn an b'a ɲini maaw fɛ Ala ka hakili ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma, amin, masa min n'a tɛ jalaki, walahi, n'a ye min kɛ o de ye ɲuman ye, kosɛbɛ, ɔ an bɛ bi ta in kuncɛ nin yɔrɔ in na, jaati. An ka sɔrɔ ka taa dugawu donyɔrɔ la insalahu an y'a fɔ fɔ cogo min na jaati maa minnu bɛ yen n'u bolo nafolo b'u bolo n'u bolo wari biyew b'u bolo jaati n'a y'i ja mariki bila a la jaati i taa kɔfɛ o nafolo y' ɲɛ ɲɔ bila a la i tɛ fili a ma cogoya min na abada e bolo ta de don Hayidara m'a fɔ k'a d'ale ma a a tɛ di ne ma dɛ a ko a to i bolo kosɛbɛ ne bɛna min fɔ o bɛ ne ni ala de cɛ walahi nka i ka wari to i bolo n m'a fɔ i k'a di ne ma ayi sinɔ ni dɔw don u b'a ko a ye na ne bɛ dugawu kɛ kosɛbɛ ka dugawu kɛ ka k'a kunmabɔ kosɛbɛ Hayidara m'o fɔ maa ye ayi a ko i se ye wari biye min o to i bolo ni kɛmɛ de i se ye kɛmɛ in to i bolo waa fila ye maa min se o fana k'a ka waa fila biye to a bolo kosɛbɛ An bɛ sɔrɔ ka taa o baara in kɛ ni ka sɔrɔ ka sira di karamɔgɔ ma nka a tɛna wuli ka bɔ ka sɔrɔ a ma dugawu kɛ jamana in ye jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka se k' bɔ o gɛlɛya jaati karamɔgɔ bisimila ɛɛ y'a Samakɛ alihamdulilayi baara cogoya na an bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ jamana kɔfɛ n'u bɛ k'u ka baaraw bila k'an lamɛn kɛnɛ karamɔgɔ an b'u bɛɛ fo jamana in bɛ dugawu kɛ ala ka bɛn sabati jamana in kɔnɔ aw yɛrɛ minnu bɛ nɔ ni aw bɛ baara in na su ani tile mɔgɔw bɛ bɔ ko caman kalama mɔgɔw bɛ bɔ ko caman kalama a sababu y' aw ye dɛ y' Samakɛ foyi sababuntan tɛ yan n ka kumaw daminɛ na n y'o de fɔ cɛ waati cogoya kama o tuma ko bɛɛ k'i bolo jan polisi minnu bɛ sirikilasiyɔn na k'u ka ayiwa file jɔ mobili sofɛriw k'u k'u sen bɔ asilatɛri kan minnu bɛ sugu kɔnɔ u bɛɛ ka fatiya minɛ a ye denmisɛnninw gɛn ka bɔ a kɛrɛfɛ fatiya de bɛna ta arajo in barika ani fanga o bɛ taama cogo min na hali bi an bɛ ka min ɲini ala fɛ n'o ye fantanw lafiyali ye ka se ka karamɔgɔw don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mɔgɔ minnu sera k'o hakili sɔrɔ k'o baara kɛ jamana in kɔnɔ walayi y'a sama kɛ ni jɔnkolonin de y'a fɔlɔ ye an bɛ dugawu kɛ ala ka baara in a y'a daminɛ ni ŋaniya ɲumanya min ye Ala k'a sabati aw bolo ala k'a sabati aw bolo a y'a bolo ja alahuma sali ala sayidina muhamadu adada ma fi ilimilahi salatan dayimatan bidawami mulikilahi asialuka bisimika al azimi tamal kabiri alahuma an la tusalita alayina jabaru anidan wala sayitanan maridan wala insanan hasudan wala dayifan min kalikika wala sadidan wala baran wala faji